Haigh a chairde, conas tá agaibh? Sa bhfíseán seo táim chun breathnú ar fhoirmeacha coibhneasta an bhriathair agus úsáidfidh mé na teoiricí seo ar chlé leis na hathruithe anseo sa lár a mhíniú agus tá súil agam go gcabhraíonn sé sin leat na clásail éagsúla a thuiscint. Anois ar an gcéad dul síos, díreach leis na habairtí seo agus an leagan amach a thuiscint,

An chéad phointe anseo, sin go bhféadann níos mó ná clásal amháin a bheith in abairt. Agus go bunúsach tá sé sin cosúil le litreacha éagsúla a bheith i bhfocal. Um, is fochuid den abairt an clásal, más maith leat. An tarna rud anseo ná go dtugtar an mhír choibhneasta ar a, ar, nár agus nach, agus tá míreanna coibhneasta eile ann ach sna comhthéacsanna seo atá agamsa, siad sin na míreanna coibhneasta. Agus is sa chomhthéacs seo amháin a tugtar. an mhír choibhneasta ar na míreanna seo. Mar shampla, d'fhéadfaí an mhír cheisteach a thabhairt ar nach nó ar ar nó ar nár. Pé scéal é, sa chomhthéacs seo, tá sé tábhachtach go mbeifeá in ann na míreanna coibhneasta a phiocadh amach sa chaoi go mbeidh tú in ann cineál an leagan cheart den bhriathar a chur ina dhiaidh. Um, an chéad phointe eile anseo ná nuair a chuirtear ainmní an chlásal ag tús an chlásal caithfear clásal coibhneasta a úsáid. Anois cad tá i gceist leis sin. Feicfidh tú samplaí de sin. Go bunúsach, b'fhéidir, an áit is fearr breathnú le samplaí den chéad riail seo, an t-ainmní ag tús an chlásal, a fheiscint, ná sna samplaí díreacha anseo.

Rachaidh an capall thar an gclaí, mar shampla, sin go breá, ní gá an clásal coibhneasta a úsáid. Ach más rud é go bhfuil ar nó gur gá ceachtar acu an t-ainmní a chur ag tús na habairte, ansin beidh ort an clásal coibhneasta a úsáid agus an leagan ceart den bhriathar a úsáid leis sin. Tá súil agam go bhfeiceann tú an ghluaiseacht sin agus má fheiceann, sílim go dtuigfidh tú seo agus na hathruithe ar gá a dhéanamh. An chéad rud eile anseo ná, mar sin, déarfá cliceáil ar seo, so, go n-úsáidtear clásal coibhneasta indíreach leis an aidiacht shealbhach, so sin, indíreach agus an aidiacht shealbhach agus brí an ghinidigh á cur in iúl. So tá sampla 1 anseo thíos ag breathnú air sin. So bhí liathróid an bhuachalla costasach. Go breá. Tá an ginideach sa lár. Ach féach, cosúil leis na samplaí seo thuas, do ghluais an t-ainmní chun tosaigh, agus ansin d'úsáideamar an aidiacht shealbhach seo a leis an seilbh, más maith leat, leis an seilbh sin a chur in iúl. So, b'in an buachaill a raibh a liathróid costasach.

leis an bhforainm réamhfhoclach agus tá sampla de seo agam anseo. So tógfaidh sibh an liathróid den bhuachaill. So sin buachaill nó d'fhéadfá an abairt a thosnú mar sin. Sin an buachaill más maith leat, ach ní gá. Sin an buachaill a dtógfaidh sibh an liathróid de. So, féach an ghluaiseacht a tharla anseo. So, bogadh an t-ainmní sin, an buachaill seo, chun tosaigh san abairt agus, dá bhrí sin, ba ghá cineál an gaol indíreach, más maith leat, idir an buachaill agus na daoine seo nach mbeannaítear ach leis an leis an leis an bhforainm. Go bunúsach, leis an ngaol sin a chur in iúl, ba ghá dúinn an mhír choibhneasta a úsáid agus an leagan indíreach den bhriathar a chur leis, agus ní bheadh sé iomlán gan an forainm réamhfhoclach seo ag an deireadh. Déanann sé seo tagairt, ar ndóigh, don bhuachaill agus. is gá i gcónaí go mbeadh inscne, uimhir agus pearsa an fhorainm réamhfhoclaigh sin ag teacht leis an ainmní freisin. Mar shampla, dá mbeadh sé seo san iolra, ba ghá an uimhir seo a athrú freisin. Anois, an chéad sampla eile ná go n-úsáidtear an forainm pearsanta mar iartheachtaí sa chlásal coibhneasta indíreach. Cad tá i gceist leis sin? Féach ar seo. So bhuail an capall an claí, sin an claí ar bhuail an capall é. Agus arís, is gá d'uimhir, do inscne agus do phearsa an fhorainm seo a bheith ag teacht le huimhir, le hinscne agus le pearsa an t-ainmní. Is é an claí an t-ainmní san abairt seo agus tá sé ar dtús ag teacht chun tosaigh agus d'fhéadfá a rá gur sin an réamhtheachtaí más maith leat agus go bhfuil an iartheachtaí seo ceangailte leis.

roinnt de na pointí seo. Tá súil agam go dtuigeann tú an réamhtheachtaí sin agus an t-iartheachtaí. Réamh, sin roimh rud éigin, agus iar, sin i ndiaidh nó ag an deireadh, go bunúsach. Agus an teachtaí, sin díreach an áit ina dtagann rud éigin i gcomhthéacs le rud éigin eile. Táim ag bogadh mo lámha anseo ag iarraidh an coincheap sin a chur in iúl ach ar ndóigh ní féidir libh mo lámha a fheiscint. Ach tá súil agam go bhfuil sé sin soiléir. Sea, an t-aon rud nár dúras anseo, an t-ainmfhocal i dtús an chlásail atá i gceist. Sea, de ghnáth is é an t-ainmfhocal atá a bhogtar chuig tús an chlásail, sé sin an réamhtheachtaí. Tá sé sin cineál ráite agam cheana féin. Agus go díreach an sampla deireanach seo, tá sé díreach mar an gcéanna leis an 3.1 ach gur go bhfuil sé san uimhir iolra. So bhuail an capall an claí agus is é an claí an t-ainmní agus ar ndóigh leis an gclásal choibhneasta a úsáid cuirimid é sin chun tosaigh agus déanann sé sin réamhtheachtaí de agus is é an é seo an an t-iartheachtaí a thagraíonn dó agus is amhlaidh an cás anseo, gur liathróidí an t-ainmní agus cuirimid chun tosaigh é agus ansin gur sin an réamhtheachtaí agus go ndein go bhfuil féach go bhfuil an an t-iartheachtaí seo ag teacht leis ó thaobh ó thaobh uimhreach, inscne agus pearsa de. Pé scéal é, So sin againn trí chineálacha éagsúla, ní gá 3.2 air, sin trí chineálacha éagsúla den chlásal choibhneasta indíreach agus an t-aon chineál amháin atá againn ar bhealach den chlásal choibhneasta díreach. Ceart go leor, tá súil agam gur chuidigh sé sin leat. Tá an t-ábhar seo ana, ana, tá sé ar cheann de na hábhair is deacra don fhoghlaimeoir Gaeilge. Ach tá súil agam gur chuidigh sé seo leat. Agus má tá aon cheisteanna agat nó más maith leat go ndéanfainn tuilleadh samplaí nó cleachtadh ar an scáileán nó rud éigin mar san, fág teachtaireacht faoin bhfíseán agus déanfaidh mé sin. Ádh mór.